projet belebeleba min bɛ ka lawaleya ajikadi mali maaw fɛ o tako filanan kɔnɔna na u y'u ka maa bi saba ni wɔɔrɔ min garisɛgɛ donna o projet la u y'olu wele ka se ka hakilina falenfalen kɛ o projet kɔnɔna kow kan faransi kunnafonidisoba fila min ni ɲangili bere sigira olu kunna mali marabaaw fɛ o kɔni ɲininkali tɔ min basigilen bɛ liberté la presse la o yɔrɔ la waati ni waati an bɛna da don o la k'o kunkun n'o ɲɛɲɛ b'aw ye ka di aw ma aw ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na ajikadi mali maaw ye lajɛrɛ belebele sigi u jabala la jeudi don marisikalo tile mugan ani naani san ba fila ani mugan ni fila cogo min na ka se k'u da don u ka porozɛ belebele kuma la porozɛ min tali kɛ youth action for peace la n'o ka sifinnakaw sen don bɛn ani kelenya baaraw la o hukumu kɔnɔna na sa maa bi saba ni wɔɔrɔ min garisɛgɛ donna porozɛ in na a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ sifinjɛkulu min bɛ yen nɔ fasoden ɲumanya ani bɛɛjɛ fanga warakatali kama ajikadi mali olu ye lajɛrɛ belebele sigi lajɛrɛ min sigira u ka porozɛba kɔnɔna na porozɛ min bɛ sifinnakaw sen don bɛn ani kelenya baaraw la n'o an b'a wele angilɛkan na ko youth action for peace o hukumu kɔnɔna na porozɛ bi saba ani wɔɔrɔ olu de dalajɛra fɛn min ye porozɛ yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale y'i da don porozɛ ka laɲiniw la an ka porozɛ in an kun b'a ka baara kɛ porozɛ min kan bi o y'an ka porozɛ yap de ye action des jeunes pour la paix donc o projet in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa eh, sifinw bɛ se k'u sen don bɛn ni sin eh, kelenya sinsinni na jamana kɔnɔ cogo cogo min na eh, o hukumu kɔnɔna na an ye sifin jɛkulu caman an ka dɛmɛ ser'u ma walasa u bɛ se ka activitéw mener u ka yɔrɔw la pour que sifinw sen bɛ se ka don bɛn ni kelenya sinsinni na o activité ninnu kɔfɛ sisan an n'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se k'a fɔ an ye u ye baara minnu kɛ bɛn ni kelenya sinsinni na u ka yɔrɔw la u ye degun minnu sɔrɔ baara ninnu kɛtɔ la ani aussi welewele mada minnu b'u bolo ka ɲɛsin ajikadi yɛrɛ ma walasa ni donna nataw la an bɛ fɛ n bɛ fɛ ka sifin wɛrɛw dɛmɛ ni initiative sugu ninnu na ni activité sugu ninnu na pour que ka se ka baara nɔgɔya an fana bolo ni lajɛrɛ belebele in kɔnɔna na hakilina bi saba ani wɔɔrɔ min jukɔrɔmadondonna ni association in fɛ olu bɛɛ lajɛlen da don u ka baara kɛcogo la ani u ye yɛlɛma yɛlɛma min kɛ cogo min na ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye ne ka projet tun bɛ formation de kan c'est à dire euh, kalandegew eh, région de Ségou dans la région de Ségou plus précisément Cinzana commune kɔnɔna la donc an ye formation de organiser cogo min na denmisɛn sifinnaka minnu bɛ yen nɔ u bɛ se cogo min na ka u bɛ baara minnu kɛ n'o ye sɛnɛ ye u bɛ se k'olu bayɛlɛma cogo min pour que ka nafa u ka nafa nafa las'u ma donc euh, ka u ka nakɔ kɔnɔfɛn ninnu ou bien u ka sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'a bayɛlɛma cogoya min na k'a kɛ baara ye baara min bɛ wari lase u ma donc an ka formation fanba tun b'o de kan ani fana cogo min na u yɛrɛw fana bɛ se ka euh, fɛnw boloda minnu bɛ se ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na halisa ka bɛn ni kelenya sabati u ka yɔrɔw la u ka sigidaw la u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛlaw la pour que u ka communauté bɛ yiriwa cogoya min na MG Foot ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale tun dabɔra de yaasa ka bɛn ani kelenya k'o sinsin sira jumɛn fɛ ka d'a kan cɛ ni muso olu de tun bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka jouer eh, balontan terrain kelen kan eh, n y'o de fɔ a dabɔkun tun ye ka bɛn ani kelenya sinsin eh, tako fɔlɔ ni a kɛra sigida fɔlɔ la ni o ye commune 1 ye ee sigida fɔlɔ la a bɛ ye k'a fɔ quartier kɔnɔntɔn de bɛ yen nɔ nka quartier seegin olu de sen donna tolon in na a tanna u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔ fo ka taa se finale ma a kuncɛ yɔrɔ o la sa a yera k'a fɔ bankɔni ale de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye lajɛli laban yɔrɔ la sa fɛn min ye responsable suivi évaluation ye ale y'i kala sɛmɛ kosɛbɛ jaabi ɲuman minnu sɔrɔla baara ninnu y'a permettre an ka se ka kuma fɛn minnu kan mun labɛnnen kun don baara nin kɔnɔna na n'o kun kan ka kɛ ani o sera ka kɛ wa o kɛlen o ye mun de sɔrɔ ale n'o kɔfɛ tuguni kalansen minnu bɔra kɔnɔna na n'u ye u ye gɛlɛya minnu kɔ gɛlɛya minnu sɔrɔ baara kɔnɔna na ale n' u ye mun de kɛ pour que ko gɛlɛya ninnu corriger ale ni kalansen jumɛnw fɛnɛ de sɔrɔla u ka baara ninnu kɔnɔna na n'an bɛ se k'olu wele n'a fɔ nafa ale ni welewele minnu b'u bolo k'o adresser AJCAD la ale ni AJCAD dɛmɛbaga la mun ye an dɛmɛ ka musaka di pour que baara nin bɛ se ka kɛ ale ni ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛnɛ la n'o y'an ka mali autoritéw ye an ka bi baara bolil'o de kan k'a ladɔnniya k'a fɔ bamakɔkaw kɔfɛ maa o maa sen donna baara in na bɛɛ ta kɛra vidéoconférence fɛ n'o ye subahana mansinw ye ani sunkalo kɔni tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawawa ye n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na an bɛ waati min na o ye funteniba waati ye o kɔnɔna na sa an sera diinɛ ɲɛmaaw ani an ka dɔgɔtɔrɔw ma cogo min na olu bɛ se k'u da don o kunbɛ cogo la sunkalo bɛ kunbɛ cogo di cogo min na an bɛ se ka kɛ kɛnɛya kɔnɔna na ani basigi kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lamɛn ee maramu sakɔ fɛ ale de tun ye an ka lasigiden yɔrɔ la sunkalo ye yafa ɲini duwawudon ani majigi kalo ye alisilamɛw bolo sun ye alisilamɛya jɔsen dɔ ye min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ɲinɛ ta in bɛna kɛ avrili kalo daminɛ la anw fɛ yan sun ye jagoya ye alisilamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ɲinɛ ta in bɛna bɛn waati min ma o ma nɔgɔ alisilamɛw bolo nbawo a bɛnna funteni waati ma Kɔni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ yɛrɛ de ka se ka tilen i ma ji min funteni wagati la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni funteni b'a la mɔgɔw bɛ ji min kosɛbɛ donc n'a fɔra k'i ka tilen i ma ji min a ma nɔgɔ mais a bɛ wagati jan bɔ sisan nɔ an ka sunkalow bɛɛ bɛ bɛn funteni wagatiw de ma kosɛbɛ kosɛbɛ an kɔni a kɛra delinako ye an bolo sisan nɔ donc an yɛrɛ bɛ se ka an ye fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan pour que ka se ka wagati in natɛmɛ cogo min na sabu ala ko de fana don donc dannaya ko de don donc ala ɲini ko de don donc an ye fɛn bɛɛ sigi sen kan pour que ka se ka wagati in natɛmɛ tɛmɛ cogo ɲuman na ka se ka barajiw sɔrɔ cogo min na bon a bɛ funteni kɔnɔna la bon vraiment a kɔni a ma nɔgɔn Bi a ma nɔgɔn mais fɛn don fɛn min ni Ala yɛrɛ y'a ye a wajibiya silamɛw kan donc même ka dan o ma a bɛ an permet k'a kɛ quoi parce que an ka wajibi don quoi parce que a wajibila an kan quoi donc o kama donc an bɛ obligé k'a kɛ hali n'a a wagati ma nɔgɔya quoi Silamɛya ye diinɛ ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛlen don a kɔnɔ. a bɛ taacogo ɲɛfɔ alisilamɛw ye waasa u bɛ se ka labɛn ka bɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sunkalo ye bato kalo ye limaniya jidi kalo don ala ɲɛsiranɲɛ kalo don ala sɔrɔ kalo don ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don tiɲɛ don ɲinan a bɛnna funteni ma an fɛ a bɛnna wagati ma wagati min n'a ka gɛlɛn nka silamɛ bɛ kan ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛn ka ala bato k'i yɛrɛ surunya ala la k'i ni ala cɛla ladilan Ka kɛ moyen ye i bolo i bɛ se ka Ala ka jɛ sɔrɔ cogo min na, ka nafa sɔrɔ sun na, parce que sun laɲini ba dɔ ye juman ye? Ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛkun minɛ la, yɛrɛsɔn minɛ la. Donc je pense que ɲinan ta o ye lahalaya ɲuman ye mun bɛ silamɛ dɛmɛ i ka se k'o baara kɛ. Diinɛ bɛ mun fɔ, o de ye k'a fɔ sun ye diyagoya ye silamɛ kan maa dama i ka kɛnɛ, bana t'i la, bana min b'i bali sun na, i tɛ dugutaga la ni muso don n'a seniyalen don. Donc ni sun sariyaw, n'o ye minnu ɲininen don sunkɛla la, n'o dafalen don i la, sun bɛ ɲini i fɛ wagati mana kɛ cogo o cogo. n'a bɛnna samiya ma, a bɛnna tilema ma, a bɛnna wagati o wagati ma, Ala ka hikma dɔ fana ye o ye, sunkalo ye fɛn ye a bɛ munumunu, a bɛɛ tɛ bɛn san bɛɛ ma wagati kelen ma, laɲini min b'a la ka silamɛ dɛmɛ i ka se ka Ala bato wagati bɛɛ la. Yala kɔlɔlɔ bɛ sun donni la funteni fɛ wa? Mun ni mun kan ka kɛ k'o ko ɲɛsigi waasa an ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la an ka jɛ ka dɔnbaga la jɔnjɔn dɔ lamɛn bon sun donni e, funteni waati la a bɛ kɔlɔlɔ mun lase sundonna ma o ye surtout jiko dɛsɛ sabula sun waati la e, mɔgɔw tɛ ji min tile kɔnɔna na nka ni funteni bɛ yen i bɛ wɔsi kosɛbɛ donc ji caman farikolo bɛ ji caman pɛridi donc o ji min bɛ bɔ o nɔlabila mun tɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye jiko dɛsɛ bɛ se k'i sɔrɔ donc ni mɔgɔw bɛ sun eh, funteni waati la u kan ka jɔyɔrɔ jɔnjɔn di ji ma dumuni waatiw la i n'a fɔ sɔgɔma n'u bɛ suguri dun eh, ji ka jɔyɔrɔ ka sɔrɔ surtout dumunifɛn minnu ni ji b'u la i n'a fɔ yiridenw u fana ka olu dɔw dun donc sun tigɛ waati fana na u ka jija ka ji caman min Ani minnu fana banabaatɔ minnu degunnen don n'a y'a sɔrɔ u tɛ se ka sun olu ka se ka jɛ sun kɔ nin waati ninnu na kumakan laban ye mun ye o ye surtout nin waati ninnu na sani ka sun mɔgɔ k'i ka kɛnɛyako lajɛ fɔlɔ Donc diabète bɛ minnu na i n'a fɔ sukarobana ani tension bana bɛ mɔgɔ minnu na, olu k'u ka dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ fɔlɔ ka yamaruya ɲini u fɛ n'a y'a sɔrɔ u ka kɛnɛya bɛ se ka to u ka sun k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase u ma. Nansara jate la, ɲinan sunkalo kan ka bɛn avirilikalo tile saba san 2022, nka jani o cɛ, sundonnaw kɔni caman kɔni jɔrɔlen bɛ ka da waati cogoya kan faransikaw ka kunnafonidisoba fila n'o bɛ tali kɛ france 24 ani rfi ɲangili bere kɔni sigira olu kunna mali marabaw fɛ ka da kumakan na kumakan min taara mali juguya la o kɔnɔna na sa fɛn min ye liberté de la presse ye est ce que o ma bila bagabagaliw kɔnɔna na o sira tagama la an ka lasigiden dɔ taara ka taa o kunkun n'o ɲɛɲɛw ɲini journalisiw ani eh, journalisiw ka ɲɛmaw fɛ ka se ka olu bila kuma la an ka se k'o fɛnɛ lamɛn faransi kunnafonidisoba fila mun bɛ tali kɛ france 24 ani rfi la marisikalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni fila mali maraba ɲɛmaw u ye ɲangiliwale ta ka ɲɛsin olu ma ka d'a kan u ye kumakan kɛ kumakan min bɛ taa mali juguya la

Pour la mémoire de nos martyrs de mars 91, il y a des valeurs que nous devons sauvegarder. nin ɲangili wale min talen filɛ nin jamana marabaw fɛ a bɛ ɲɛsin mali yɛrɛ kunnafonidi so dɔw ma minnu bɛ faransikaw ka kunnafonidi so minnu ɲangilen filɛ nin u ka kumakanw walima u ka kunnafoniw ta ka se k'a cari o fɔlen kunnafonidilaw yɛrɛ ma to kɔ u ka hakilinan di la liberté de presse mali la yan nɔ an bɛ se k'a fɔ ko euh, fɛn min don quand même euh, gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye mun ye ne tɛ se ka fɛn foyi fɔ sisan bibi in na an bɛ yɔrɔ min na n'u m'a fɔ ko e tɛ fasoden jugu ye ou bien n'u m'a fɔ ko i bɛ mali contre la alors que mali patriotisme tɛ mɔgɔ si bolo la liberté d'expression a b'o de kɔnɔ parce que ni adama maliyɛn tɔw tɛ se ka kuma presse tɛ se ka kuma ni presse tɛ se ka kuma maliyɛn wɛrɛw tɛ fana se ka kuma donc c'est quand même fɛn min don Mɔgɔ tɛ ka danger ye fɔlɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ ka danger ye mais a bɛ se niveau dɔ ma mɔgɔ si hali i ka page Facebook la ou bien i ka WhatsApp statut tɛ se ka foyi fɔ parce que n'i ye fɛn fɛn min fɔ dɔrɔn u b'i minɛ ka datugu n'i y'a ta k'a lajɛ sigi yɛrɛ cogoya la ni ɲangili min kelen filɛ ni jamana marabaw fɛ a bɛ fɛn caman ko fɔ

bakurubaya la cɛmancɛ fanga ye kɔnɔna na siranya caman bɛ yen nɔ ka ɲɛsin fanga yɛrɛ kɛcogo ani mara kɛcogoya ma hali ni an b'a dɔn k'a fɔ ka kɔn o ɲɛ a tun man kɛnɛ sisan sa an bɛna jɔyɔrɔ di an ka bref de la semaine ma n'o ye an ka dɔgɔkun kunnafoni dɔw ye Jelika Tarawele bɛna i da don olu la a bɛna kuma an ye jumɛn kan an ka bureau d'assistance de plaidoyer et d'assistance citoyen n'o o ye BAPC a bɛna i da don olu ka waleya kan o ye waleya min kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na o kɔfɛ sa an ka club d'action citoyen n'o o ye AJCAD yɛrɛ ka club d'action ye min sigilen bɛ Kani Bɔnsɔnkaw fɛ yen nɔ olu ye waleya min kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na a b'i da don o fana na an mana bɔ yen nɔ an bɛ taa an cogoban keniyakaw fɛ yen nɔ keniyakaw fɛ yen sa démission belebele dɔ kɛra n'o ye baara bila ye olu ka PDG ba min n'ale kun ni jɔyɔrɔ kun kalifalen b'ale la n'o Ethiopie Airlines olu maaw ka jɔyɔrɔba kun kalifalen min na ale ka baara bila kuma a b'i da don o la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma an ka premier ministre kɔrɔ min kun bɛ yen nɔ Sumeyulu Bube Mayiga ni Ala ye kɔni y'ale ka kalifa minɛ a la a b'i da don o fana na k'o ɲɛfɔ an ye. An b'an ka bref daminɛ ni sikasokaw fɛ yen damakasi ani bilasirali biro min bɛ yen nɔ olu ni club d'action citoyenne u jɛra ka sigikafɔ kɛ ani groupement féminin la lumière Babɛnbugu la u ka sigida la arabadon marisi kalo tile mugan ni saba sigikafɔ in kun bɛ VBG kan binkali wale min bɛ ta Ka ɲɛsin maanifinw ma an bɛ taa Kani Bɔnsɔn ni olu ye funankɛnin jɛkulu ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ma san ba fila ani tan ni fila olu ye baaraw sigi sen kan baara min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka siraw dilan o hukumu kɔnɔna la kumanaw ɲɔgɔnna funankɛninw fɛ u ka sigida la ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna AJCAD sigikun ani a ka laɲini funankɛni ɲɛma minnu bɛ yen nɔ olu ye faamuyali caman sɔrɔ a ko kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma ani ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka premier ministre kɔrɔlen ma n'o de ye sumɛyilu bube mayiga ye ni ala ye ale ka kalifa minɛ a la lundi tɛmɛnen marisi kalo tile mugan ni kelen bamako kiliniki dɔ la a ma se ka sira sɔrɔ ka taa furakɛli kɛ kɔkanna la ka da a ka minɛni kan jama dalajɛ tɛmɛnen kɔfɛ alamisa don u taara su don ɲarela kaburudon na ayiwa an b'an ka brève datugu ni kɛnɛyakaw ye ni olu ka pdg u ka ɲɛmaaba kabini ethiopian airlines ma ni ale bɛ wele tewolde gebre mariam ale ye baara bila kɛ araba tɛmɛnen marisikalo tile mugan ni saba kɛnɛya baabu hukumu kɔnɔna la a kɛlen ka san bi saba ni wolonwula kɛ jɛkuluba in ɲɛma an ye nin kunnafoni laban in sɔrɔ ka bɔ jeune afrique la
an balima ajicad tv filɛbagaw nin de tun b'an bolo nin semaine na k'a fɔ aw ɲɛna dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na an b'aw fo aw ka sɔgɔli la ajicad tv la n b'a fɔ aw ɲɛna aw sɔgɔlen ka to cogo min na aw bɛ se ka kunnafoni caman caman sɔrɔ ala ka mali suma ala ka malidenw dusu suma